Democratic Progressive, dpp, kuti chichotse pa udindo gavanala wa chipanichi mdera la kummawa Daud Chikwanje ponena kuti zomwe analankhula pa msonkhano womwe anachititsa kumachinga zikhoza kudzetsa chisokonezo. Mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party a Richard Chimwendo Banda ndiwo anena izi lolemba sabata ino pa msonkhano wa atolankhani omwe chipanichi chinachititsa kulikulu lake mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu lipoti ili la Mary Wasi. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani omwe chipani cha Malawi Congress, mcp, chinachititsa ku likulu lake mu mzinda wa Lilongwe, mlembi wamkulu wa chipanichi a Richard Chimwendo Banda adzudzula mchitidwe wa ziwawa komanso kayankhulidwe konyoza komwe ati akuluakulu a chipani cha Democratic Progressive, dpp, akumayankhula mu misonkhano yomwe akumachititsa. Kumayambiriro kwa msonkhanowu anaonetsa makanema omwe akuluakulu a dpp amayankhula ponyoza chipani cha mcp, mwachitsanzo kanema oyamba anaonetsa a Daud Chikwanje omwe ndi gavanala wa chipani cha dpp dera la ku m'mawa akuyankhula kuti aliyense opezeka atavala makaka a chipani cha mcp aziotchedwa ku dera lawo ndipo kanema wina anaonetsa a Maria Mainja Akuyankhula kuti ku Phalombe si kwa chipani cha mcp. Apa a Chimwendo apempha otsatira chipani cha mcp komanso aliyense kusabwezera pa zonse zomwe zachitikazi ponena kuti chipani chawo ndi chipani cha mtendere. A Chimwendo Banda apempha chipani cha dpp kudzera kwa mtsogoleri wake a Peter Mutharika kuti achotse pa udindo a Daud Chikwanje omwe analankhula mawu odzetsa chisokonezo ponena kuti akapanda kutero ndiye kuti zinali zogwirizana ku chipanichi. Iwo apemphanso chipani cha dpp kuti chisawapake zachiwawa zomwe zidachitika ku Mbowe komwe otsatira chipani cha dpp adavulazidwa akupita ku msonkhano. A Chimwendo ati anaimbidwa foni ndi mkulu owona za achinyamata mchipani cha dpp a Norman Chisale ndikuwauza kuti zomwe zinachitikazi ndi zawo zomwe zomwe ati akuyenera kuwafotokozera aMalawi zomwe ankatanthauza. A Banda achenjezanso achinyamata mchipani cha mcp kuti ngati abwezere zachiwawa zilizonse adzachotsedwa mchipani. chipani chawo. Mawu ake, mneneri wa chipani cha mcp a Jessie Kabwila anatsindika kunena kuti boma la a Chakwera silikuchoka m'boma ngakhale chisankho cha chaka cha mawa chikachitika ndipo mkulu owona za anyamata mchipanichi a Steve Malondera anati dziko lino lili pa ulamuliro wa demokalase kotero aliyense akuyenera kuvomereza izi. Ndine Mary Wasi malo mwa Mzati kuchokera mu mzinda wa Lilongwe.
akatswiri pa nkhani za ndale alimbikitsa azitsogoleri a zipani kulimbikitsa umodzi kwa otsatira zipani zosiyanasiyana pofuna kupititsa ntchito zachitukuko patsogolo polankhula ndi mzati katswiri pa nkhani za ndale mdziko muno george phiri wati anthu otsatira zipani akuyenera kupanga umodzi pa chitukuko posaona zipani zomwe akutsatira shalom manyozo walemba lipoti ili Poyankhula ndi Mzati, katswiri pa nkhani za ndale a George Phiri ati adindo ndi otsatira zipani akuyenera kuchita umodzi pakufuna kuzitukula paokha kumbali ya zachitukuko posatengera kusiyana kwa zipani zotsatira. Iye watinso nkofunikira kuti anthu adzikhala pamodzi pofuna kukwaniritsa zolinga zomwe zitha kuthandizira madera awo kuti atukuke posatengera kusiyana kwa zipani zotsatira. Umodzi ndi ofunikira kwambiri pena paliponse. Ah, ma- maka pa nkhani ya chitukuko umodzi ngofunikira kwambiri chifukwa chitukuko sichigwirika ni munthu mmodzi chimafuna anthu ochuluka kuti atengepo gawo atengepo mbali pochita chitukukocho ndiye kuti chi- chitukuko chitati chizichitika mu- mu ndondomeko za ndale ndiye kuti sipindula ndi chitukukocho chikamachitika chifukwa anthu ena amene mwina sali nawo mu chipanicho uh, akhoza kukhala pansi osachitengapo gawo chifukwa chakuti mwina akuona uh, ngati chitukukocho ncha chipanicho kotero kuti nkofunikira kuti anthu ikafika nthawi ya chitukuko nthawi yogwira ntchito za chitukuko uh, chofunikira kwambiri ndi kugwira ntchito ya chitukuko limodzi uh, chofunika anthu akhale ndi maganizo amodzi azilinga uh, ku chinthu chimodzi chimene chikhoza kukhala chothandiza ku dera lawo kusiyana ndi kuti agwire uh, ntchito molingana ndi chipani chimene amasapota pothirirapo ndemanga katswiri pa nkhani za ndale a humphrey mvula ati kulimbikitsa anthu otsatira zipani kuchita umodzi pa mfundo za chitukuko komanso chuma n'kofunikira kwambiri kamba koti dziko lino ndi la munthu aliyense kotero atsogoleri akuyenera kulimbikitsa umodzi pa nkhani za chitukuko. Apa iwo atinso atsogoleri akuyenera kuwauza otsatira zipani chilungamo chenicheni pa nkhani zodzitukula aliyense kusaona mbali yawo yokha komanso miyoyo ya anthu otsatira zipani.
Kulimbikitsa umodzi ndi chinthu chabwino kwambiri and chikachokera kwa mtsogoleri wa chipani chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Ndikukhulupirira kuti dziko lino ndi la tonse. Silinasankhe zipani. Ngati kuli mavuto afikira aliyense. Silisankha chipani. Ngati kuli zabwino zifikira aliyense. Tsopano atsogoleri a chipani azilimbikitsa Amalawi kukhala pamodzi. Apa akatswiriwa alimbikitsa umodzi kwa anthu otsatira zipani komanso kusaponderezana pa nkhani za chitukuko pofuna kutukula madera awo komanso miyoyo yawo paokha pa nkhani za chuma. M'malo mwa Mzati, kuno ku Lilongwe ndine Shalom Manyozo.
mtsogoleri wa chipani cha peoples development pdp dr kondwani nankhumwa ati chipanichi chili ndi kuthekera konse kodzapambana pa chisankho cha mchaka chamawa anankhumwa ati izi zizachitika mwa zina potengera kuti atsogoleri oyendetsa chipanichi ali ndi upangiri komanso masomphenya a momwe dziko lino lingapitire patsogolo austin katunga walemba lipoti ili lomwe akuwerenga ndi benaiki gomani a Nankhumwa alankhula izi loweruka sabata yatha pamene amatsekera mkumano woyamba wa komiti yayikulu yoyendetsa chipanichi omwe unachitikira mboma la salima polankhula a Nankhumwa alangiza atsogoleriwa kukhala ndi masomphenya ngati chiombankhanga pofuna kuti chipanichi chidzapambane pa chisankho cha mchaka cha mawa iwo afunsanso mamembala a komitiyi kukhala makhalidwe abwino komanso kugwiritsa ntchito mfundo zomwe apeza kudzera pa msonkhanowu ndi cholinga chopititsa patsogolo ntchito za chipanichi rose msonkho ndi mlembi wofalitsa nkhani za chipanichi ndipo akufotokoza momwe msonkhanowu wayendera Ah, mamemba aona kuti unali wofunikiradi chifukwa chonena kuti pokhala ngc yoyamba mukudziwa kunena kuti mmenemu muli ena amene akhala nthawi yatali pandale mundale ena ndi atsopano kuphatikizapo kuwunikirana kuti kodi udindo umene tili nawo mu hos- mu- mu ngc mmenemo udzigwira bwanji ntchito choncho wina aliyense wauzidwa wawunikiridwa chimene akuyenera kuchita pa udindo umene anasankhidwa ku convention kudzera pa msonkhanowu omwe unayamba lachisanu la pa 27 september chaka chino adindo omwe ali mu komiti yayikulu yoyendetsa chipanichi anaphunzitsidwa za ntchito yomwe aliyense ali nayo molingana ndi udindo wake omwe anthu anawasankhira ku msonkhano waukulu wa chipanichi omwe unachitika posachedwapa mu mzinda wa blantyre mamembala a mu komiti osachepera 40 ndi omwe atenga nawo gawo pa mkumanowu
Bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives CDEDI lati mtsogoleri wa dziko lino akhazikitse komiti yokhazikika kuti ifufuze zomwe zinachititsa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu isana isanachitike komanso itachitika. Polankhula ndi Mzati, mkulu wa bungweli a Sylvester Namiwa ati analembera mtsogoleri wa dziko lino Dr Lazarus Chakwera ndikuwapatsa masiku 14 omwe akutha pa 1 October chaka chino kuti akhazikitse komitiyi ndipo kupanda kutero apanga zionetsero mdziko muno. Zambiri mu lipoti ili la Chifundo Mota. Polankhulapo, Namiwa wati ngati mtsogoleri wa dziko lino sayankha kalata yomwe bungwe la Cdedi linamulembera, bungweli lilengeza masiku omwe zionetsero za bata ndi mtendere zichitike. Namiwa wati iwo anapempha kuti boma likhazikitse komiti yokhazikika ya kafukufuku wodalirika yoti Amalawi ayikhulupirire, Commission of Inquiry pachingerezi, ndipo mukhale akubanja la a Chilima nthumwi za chipani cha utm komanso akatswiri osiyanasiyana a m'maiko akunja pofuna kudziwa chomwe chinagwetsa ndege ku chikangawa m'boma la mzimba palibe chimene chasintha tinawalembera a Chakwera kalata kuwapatsa masiku khumi ndi anayi kuti akhazikitse komiti yodalirika yokhulupirika yoti iyankhe mafunso amene alephera kuyankhidwa ndi ripoti la akatswiri a ndege ochokera ku germany Mwachitsanzo, lipoti lija silikunena kuti kodi ndege idagwa chifukwa chani komanso likutsutsana ndi zimene anayankhula a Chakwera kunena kuti ndege ija adaibweza ku Mzuzu, kodi adaibweza ndani komanso chifukwa chani panatenga nthawi yaitali maola 27, kodi chimachitika m'maola 27 amenewa ndi chani komanso lipotilo likuonetsa poyera kuti mkulu wa asilikali a nkhondo a Valentino Paul Phiri ananamiza mtundu wa Amalawi kuti ndege ija ikukanika kuipeza poti inagwera kumalo kowirira A Mary Chilima yemwe ndi mkazi wa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima analemba pa tsamba lawo la mchezo la Facebook pa 29 September chaka chino lomwe linayenera kukhala tsiku lokondwerera kuti aonjezera zaka zina ali m'banja kupempha anthu okhudzidwa kuti awathandize kumema kafukufuku wapadera okhuza ngozi yomwe inapha amuna awo komanso anthu ena asanu ndi atatu ku Chikangawa m'boma la Mzimba. Chifundo Mota m'malo mwa Mzati.
mkulu wa ntchito yobwezeretsa zachilengedwe pa nyanja yotchedwa restoring fisheries for sustainable livelihood in lake malawi dr daniel jamu apempha nthambi yoona za ulimi wa nsomba mdziko muno kuti likhwimitse malamulo oteteza nsomba pa nyanja pofuna kuthana ndi mchitidwe okupha nsomba mwachisawawa zomwe zimachepetsa chiwerengero cha nsombazi m'nyanja yaikulu ya dziko lino. A Jamu ayankhula izi lachisanu sabata ino mu ofesi ya nthambi yowona za ulimi wa nsomba ku Capital Hill pamene amatsekera ntchito yobwezeretsa chilengedwe pa nyanja komanso kupereka katundu osiyanasiyana ku nthambi yowona za ulimi wa nsombayi. John Makondetsa walemba lipotili lomwe wawerenga ndi Wezzie Nthole. Malingana ndi a Jamu ati ndi okondwa kuti ntchito yobwezeretsa chilengedwe pa nyanja yayenda bwino kamba akwaniritsa zolinga za ntchitoyi zomwe zina mwa izo ndi kubwezeretsa kuchulukana kwa nsomba ya chambo komanso kuphunzitsa anthu okhala m'midzi ya m'mbali mwa nyanja zokhuza kusamalira ndi kuteteza chilengedwe cha pa nyanja. Iwo ati ngakhale ntchito yayenda bwino, nthambi yoona za ulimi wa nsomba m'dziko muno ikuyenera kukhwimitsa malamulo oteteza nsomba komanso kupereka chilango chokhwima kwa anthu omwe akuwedza nsomba opanda chilolezo pofuna kuthana ndi mchitidwe okupha nsomba mosa mosatsata malamulo zomwe zimapangisa kuti dziko lino lisamapeze phindu lochuluka kuchokera ku nsomba. Ma- makachesi amene akubwera mu nyanjaku eh, nawonso akuoneka kuti sakusintha kwambiri akupita kutsogolo ndiku- ndikuganizira kuti matageti amene ali mu malawi 2063 amene okuti by 2030 kuzakhale kuti department ikugwira 700,000 tons akwaniritsidwa. Chomaliza ndi chokuti taona kuti chambo chimene chinali chi- eh, chovutika kuti tigwire panopo chamba kubwerera mchimake nde ifeyo ndiosangalatsidwa kwambiri kuti chifukwa ntchito imene tagwira pamodzi ndi asodzi ndi anthu akumidzi iwa- yaoneka mathero ake M'mawu ake, mkulu wa nthambi yoona za ulimi wa nsomba mdziko muno, Dr Hastings Zidana, ati nthambi yawo iwonetsetsa kuti yapitiriza ntchito yomwe ndondomeko ya Refresh imachita polimbikitsa anthu komanso asodzi pa nkhani yosamalira zachilengedwe pa nyanja komanso kusamalira katundu wa nthambi yoona za ulimi wa nsomba m'maboma awo. a refresh project amenewa akhala akugwira mu dziko muno kwa zaka zokwanira 4 amenewa amagwira ntchito yothandiza kuti abwezeretse chilengedwe cha panyanja uh, ntchito imeneyi ikudzeranso mu ma, mapulani athu a department amene tili ndi uh, ndondomeko yakuti kodi chi- chilengedwe cha panyanja tingachibwezeretse bwanji titakhala pasi ngati department ya fisheries tinaona kuti tingathe kupanga bwanji ndiye tinapeza nsomba imodzi imene tingathe kuisunga panyanja pamenepa monga tikudziwa nsomba ya chambo ndi nsomba yofunikira kwambiri ku dziko la malawi ndondomeko ya refresh yomwe imathandizidwa ndi bungwe la usaid yagwiritsa ntchito ndalama zokwana 18 million dollars pa ntchito yobwenzeretsa chilengedwe cha panyanja komanso kumapeto kwa ndondomekoyi bungweli lapereka katundu wa ndalama zokwana 190,000 dollars yemwe ndi galimoto zinayi njinga za moto 11 makina a kompyuta komanso katundu wa mu ofesi
mchitidwe wochotsa mimba mosayenera pakati pa amayi komanso atsikana wachuluka kwambiri kwa mfumu yaikulu malemia m'boma la zomba malipoti akuti nkhani zokwana 73 zokhudza mavuto obwera kamba kochotsa mimba mosayenera ndizo zabweze- zabweretsedwa poyera pakati pa miyezi ya january komanso june chaka chino roston ngolo walemba lipoti ili Pali nkhawa ya kusowa kwa uphungu wabwino pakati pa amayi komanso asikana ku dera la mfumu yaikulu Malemia m'boma la Zomba maka pa nkhani yokhuza kuchosa pakati. Malipoti akuti amayi komanso asikana ku derali sakusatira njira zoyenera pochosa pakati popereka chisanzo cha thandizo la chipatala ndipo malingana ndi mkulu wa ndondomeko ya Her Liberty a Kitty Mikwala akuti kuyambira January mpaka June chaka chino Nkhani zokwana 73 zokhudza mavuto obwera kamba kochotsa pakati mosayenera ndizo zachitika kuderali. A Mikwala ati nthawi ngati yomweyi chaka chatha, chiwerengero cha nkhani zotere chinali pa 63. Izitu zadziwika pa mkumano wozindikiritsa olemba nkhani za ndondomeko yotchedwa Enhancing Reproductive Health Outcomes for Women and Girls m'boma la Zomba yomwe mwa zina ikhale ikulunjika kwa Mfumu yaikulu Malemia ndi cholinga chofikira amayi komanso atsikana ndi upangiri omwe angasate pa uchembere wabwino komanso nkhani zokhuza kuchosa pakati. Tinali ndi mkumano umenewo ndi atolankhani kuti tikhale ndi kumvetsetsana kokwanira pa nkhani za mmene tikufunira tigwire nawo ntchito poona kuti iwo atolankhani ndi amene amakhala ndi mphamvu kapena kuthekera kotolera nkhani zosiyanasiyana mmaderamo. Tikudalira iwowo kunena kuti atithandizira kuti. kufikitsa mauthenga amenewa olo nkhani zimenezi patali tikuyenera kugwira nawo ntchito limodzi komanso kuonesetsa kuti ma, ma zochita zomwe takonza mu programuyi zikufikira um, anthu aku, akutsatira ndithu mmene zinthu zikuyendera Mwa zina, akuluakulu oyendetsa ndondomekoyi aunikira olemba nkhani pa zakufunika kobweretsa poyera mavuto omwe akubwera kamba kochotsa pakati mosayenera komanso upangiri omwe anthu angatsate pamene akufuna thandizo lotere. Ntchitoyi ikugwiridwa m'boma la Zomba pakadali pano kufikira mu June mchaka cha 2025 ndi upangiri ochokera ku Her Liberty komanso Girls Activist Youth Organization Gayo. Ndine Laston Ingo ku Zomba. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa Mzati. Tioneko zotsatirazi tibweranso. takulandiraniso ndipo popitirira ndi nkhani zathu anthu okhala m'madera ena monga sochi mu mzinda wa blantyre atha tsopano masiku anayi opanda madzi aukhondo kuchokera ku bungwe logulitsa madzi la blantyre water board Mzati yayankhula ndi mzika kuderali zomwe zikudandaula kuti vutoli likuika pachiopsezo miyoyo yawoyo kumatenda osiyanasiyana pomwe akugwiritsa ntchito madzi aku mitsinje ndi zitsime. Halima Sangala walemba lipoti ili.
Pamene nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo m'dziko muno yalengeza kuti nyengo yotentha ipitilira m'dziko muno, anthu okhala m'madera a Sochi, Chiwembe ndi ena ku Blantyre akudalira mitsinje ndi zitsime pofuna kupeza madzi oti azigwiritsa ntchito. Izitu zili chomwechi kamba koti madzi a pa tapu ochokera ku ochokera ku bungwe la Blantyre Water Board atha masiku oposa anayi tsopano asakutuluka. Tinalankhula ndi nzika pofuna kumva nkhawa zawo pa vutoli. Nzikazi zomwe ndi Agnes Meja ndi Edith Masiye apempha bungwe la Blantyre Water Board kuganiziranso zoyambiranso ntchito yogulitsa madzi kuderali. Nda mazi Ativuta nthawi yayitali pakali pano ma tikuvutika osakhala masewera muzisime mose mulibe ziyumo ujeni ku Water Board kwavuta mazi osatuluka olo tikuzuzika kosakhala masewera kucha dziko la Malawi njalaso mkati kuti maganizo za kuti mazi mavuto zisamuke kumalowa okhaokha kupita ndipo kumapanga eh, tiku- tikusowa popumira kuti tipanga bwanji tilo- tikhala bwanji dziko la Malawi tavutika nawo koopsa dziko la Malawi Lati- kunoko ndine Agnes Meja tikhuzika kwambiri chifukwa mazi apakhomo kuti munthu upiye chili mafunika kukhala ndi madzi ndiye mmamawa kuti tipange mabizinesi athu momasuka timakhala bizi kusaka madzi tikhalekhale panzere mwina kukhala mwina two hours kupeza pelo imodzi yokha nde apapa tikuvutika kwambiri ine ndi Edith Masiye Pakadali pano bungwe la Blantyre Water Board lapepesa nzika zokhala ku Blantyre kamba ka vutoli kamba ka vutoli pomwe ati lachitika kamba ka kuchedwa kwa ntchito yokonza malo a Mudi a bungweli. Malo mwa Mzati kuno ku Blantyre ndine Halima Sangala. Munkhani za maphunziro, sukulu ya sekondale ya Namikasi ku Lirangwe mu mzinda wa Blantyre ati ophunzira akazi pa sukuluyi akhala akukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kusowa kwa chipinda chozisamalira pamene akusamba pa mwezi komanso kusowa kwa chipinda chogonera pa sukuluyi chos- cholongosoka mwa zina mphunzitsi wamkulu wa sukulu ya namikasi secondary school Olaf Pidala Sanga ati kubwera kwa thandizo kuchokera ku kampani yopanga ndi kugulitsa shuga ya Illovo Sugar Malawi kupita kwa atsikana apasukuluyi zithandiza kuchepetsa chiwerengero cha atsikana ojomba ku sukulu pa nthawi ya msambo zambiri mulipotili la Modesta Muyaya pa sukulu ya Namikasi Olaf Pidala Sanga wati thandizo lomwe kampani ya Illovo yapereka zithandizira atsikana kuchita bwino pa maphunziro awo Pambali poyamikira thandizoli a Sanga apezerapo mwayi opempha kampaniyi kuti ipitilire kugwira zanja sukuluyi pomanga malo ogona atsikana kuti achepese vuto la mtunda omwe akumayenda popita ku sukuluyi kusatira kupsa kwa chipinda chawo chogona mchaka cha 2018. Vuto lalikulu ndi atsikana amachoka madera atalatali ndiye timayenera kuti mwina azikhalira chapompano ndiye tidali ndi hostel nthawi ina yake komano idapsa ndi moto. komano panopa amakhala mu malo amene tidapangira makeshift kuti azikhalamo amakhala komabe patakhala ah, thandizo lina kuti mwina malowo angakonzedwe zitha kukhala chinthu chabwino kwambiri komanso amafunika akhale ndi malo oti mwina nthawi yawo ikakwana pamwezi paja azikhala kuti azizisamalira mwabwinobwino zimenezonso patakhala mathandizo zitha kukhala zinthu zabwino kuti atsikanawa azikhala ndi moyo wawo wabwinobwino ndi kumapanga maphunziro mosajejema M'mawu ake yemwe akuyendetsa ndondomekoyi ku kampani ya Illovo a Maureen Kachingwe ati achita izi pozindikira mavuto omwe mwana wa mkazi amakumana nawo ndipo akukhulupilira kuti thandizoli lithandizira popereka mphamvu kwa atsikana kumbali ya maphunziro awo. Cholinga cha program imeneyi ndikufuna kuwathandiza atsikana because as Illovo tinachita discover kuti uh, one area imene atsikana amavutika zimachita affect performance yawo ya mkalasi kapena ya moyo wawo wa ku school ndi ya imene timati period poverty basically kutanthauza kunena kuti kusowa kapena kuperewedwa kwa zida zimene amayenera kuziwa akakhala kuti ali pa nthawi yoti ah, ali pa mwezi m'mawu ake mtsogoleri wa ophunzira akazi pa sukuluyi lucy shonga wayamikira kampaniyi kamba ka thandizoli ponena kuti lafika mu nthawi yake kampani ya illovo malawi yathandiza atsikana 214 pa sukuluyi ndi thandizo monga mabigili sopo ndi zina zozithandizira pamene akusamba pansi pa ndondomeko ya Rise for Girls ya kampaniyi. Ndondomeko ya Rise for Girls ikugwiridwa ndi thandizo la ndalama zokwana 100 miliyoni kwacha kuchokera ku kampani ya Illovo ati pofuna kupereka mphamvu kwa ophunzira akazi Kuchita bwino pa maphunziro pothana ndi vuto lomwe amakumana nawo akamasamba kamba ka umphawi. Tsikuli kampani ya Illovo inakonza masewero a Golf omwe anachitikira ku Blantyre Sports Club ndipo anthu ochokera makampani osiyana siyana monga ku banki ya FDH komanso kampani ya Nico mwa ena anatenga nawo gawo. Cholinga cha masewerowa chinali chofuna kupeza ndalama zomwe zikhale zikuthandizira ndondomeko ya Rise for Girls. Malo mwa Mzati kuno ku Blantyre, ndine Modesta Muyaya.
Katswiri pa nkhani za chuma mdziko muno Happy Chirwa wapempha boma kulimbikitsa alimi mdziko muno kuti azilima mbewu zosiyanasiyana zomwe zili ndi kuthekera kogulitsidwa m'mayiko akunja pofuna kuthana ndi vuto lakusowa kwa ndalama za m'mayiko akunja mdziko muno. Katswiriyu wayankhula izi kutsatira kukula kwa vuto la kusowa kwa ndalama za m'mayiko akunja zomwe zikudzetsa mavuto osiyanasiyana m'dziko muno. John Makondetsa walemba lipoti ili. Malingana ndi a Chirwa, dziko lino lizitumiza kunja mbewu komanso katundu opangidwa m'dziko muno zomwe zithandizire kuthana ndi mavuto monga kuchepa kwa mphamvu kwa ndalama ya dziko lino komanso zipititsa patsogolo ntchito za malonda m'dziko muno. Apa a Chirwa apempha boma kuti likuyenera kulimbikisa alimi kulima mbewu zina monga soya ndi nyemba komanso ndi mbewu zina zomwe zili ndi kuthekera kogulitsidwa m'maiko akunja pofuna kuthandizira dziko lino kukhala ndi ndalama zakunja zokwanira posadalira fodya yekha. Ndiye njira yabwino ndiyoti pabwere ma plan amene angapange mwadaladala kuti ma policies amene angapange kuti afewese kuti kukhale kothekera kuti amalawi ambiri azikhalanso mumkhalidwe umenewu kapena azichiona chimenecho kukhala chabwino chifukwa dziko la malawi lili ndi ubwino wonena kuti zinthu zambiri zimene tili nazo kwinaku zimakhala kuti ndi zosowa kumakhala kuti kulibe koma mayiko ambiri amangotulukira pa fodya yekha Ah, koma zina ndi zina zimene tinganene non traditional goods non traditional export ndizoche- ndizochepa akuziziwa anthu akunjawo ndipo funika pakhale ndi chidongosolo china choti ah, awareness ikhalepo komanso kuwalimbikitsa amalawi kuti akhale ndi chidwi choti katundu wawo azipita ah, kunja komanso kuwathandiza amalawi kuzindikira kuti pautumiza katundu kunja sikumakhala misonkho kusiyana ndi kutenga katundu kunja kumubweretsa kunoko kumakhala misonkho. Posachedwapa, mtsogoleri wa dziko lino Dr Lazarus Chakwera komanso nduna zina anatenga nawo mbali pa msonkhano wa zokambirana m'dziko la China pamene maiko a mu Africa amakambirana pa nkhani zosiyana siyana zomwe zina mwa izo ndi kulimbikitsa ntchito za malonda pakati pa maikowa ndi dziko la China. M'malo mwa Mzati kuno ku Lilongwe, ndine John Makondetsa.
tsopano tione nkhani za masewero katswiri wakale wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya flames komanso fcb nyasa big bullets chimango kayira wapempha osewera akale kugwirana manja popititsa patsogolo masewero a mpira mdziko muno kayira wayankhula izi loweruka sabata ino pamwambo opereka katundu osiyanasiyana pa chipatala chachikulu cha mboma la mulanje mothandizana ndi gulu la pa tsamba la mchezo la whatsapp lotchedwa berry sports corner ngati mbali imodzi yokondwerera tsiku lake lakubadwa zambiri mulipoti ili la maureen kanyondo Poyankhula atatha kupereka thandizoli, Kayira wati anachiona cha nzeru kukapereka thandizoli m'boma la Mulanje kaamba koti ndi komwe katswiriyu wakulira komanso luso lake pa nkhani za masewero linayambira m'bomali. Iye wapempha osewera akale omwe anatumikirapo dziko lino kuti agwirane manja ndi kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za masewero m'dziko muno. Ndikufuna kuwamema azinzanga okuti. ali ndi influence tikati influence eh, kutanthauza kuti munthu unapanga chi- ndithu china chake ndi kusintha miyoyo ya anthu anthu ndikumakukumbukira ndiye ukakhala kuti uli ndi influence ngati imeneyo ndizofunikira kuti eh, influence imeneyo uzi munthu uziyigwisa ntchito kuti ipereke eh, ipereke positive impact ku society nde ndikufuna kuwapempha azinzanga pali azinzanga ambiri oti anamenya mpira ma- maiko akunja akutali kuposanso ine koma maybe influence yawo samayigwisa ntchito kuti atha kufikira ndi kusintha miyoyo ya anthu ndiye ndifuna ndiwapemphe kuti guys tiyeni tisagone tulo kuli anthu ambiri ena akuvutika eh, kudikira achithandizo chathu uh, pakali panopa ndinene kuti tilibe financial muscle yo- yo- yoti yolozeka tinganene kuti tikutenga ndalama uku uku i think tikhala ndi eh, masomphenya kuti kusogoloku tikhale ndi upangiri kuti tizitha kupanga generate ndalama patokha ndikukhala ndi ma programs athu eh, mosavuta Pothirapo ndemanga, Chifundo Kachiso, yemwe ndi wapampando wa gulu la tsamba la mchezo la pa WhatsApp lotchedwa Berry's Sports Corner, wathokoza anthu a pagululi kamba ka umodzi omwe aonetsa maka popereka limodzilimodzi kuti zinthuzi zitheke. Ndipo iye wati ali ndi chikhulupiliro kuti izi zipitilira. Zimene zachitikazi ndi zimene timayembekezera komanso zaposera pamene timayembekezera chifukwa chonena kuti ifeyo tinali ndi khumbo lonena kuti tikawafikire ana osachepera zaka 5. Zatichitira ubwino kuti tatha kufikira mbali zonse za amene ali odwala pano pa chipatala cha. mulanje hospital tafikira anthu osachepera 100 tapereka zakudya ngati soya pieces mafuta ophikira sopo ochapira sopo osambira shuga mchere katundu yemwe waperekedwa pa tsikuli ndi wa ndalama zokwana 1.2 miliyoni kwacha ndipo wafikira odwala oposera 100. Kupatula kupereka thandizoli pa chipatalachi, iwo agwiranso ntchito yosamalira malo osiyanasiyana m'bomali komanso kuchita masewero olimbitsa thupi. M'malo mwa Mzati, ndine Maureen Kanyundo. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu, koma tisanasiyane timvenso mitu yake. mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma ku nyumba ya malamulo dr george chaponda apempha nduna ya mtengatenga ndi mtokoma komanso mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a colleen zamba kuti atule pansi udindo wawo mtsogoleri wa chipani cha peoples development pdp dr kondwani nankhumwa ati chipanichi chili ndi kuthekera konse kodzapambana pa chisankho cha mchaka cha mawa ndipo anthu okhala m'madera ena monga soche mu mzinda wa blantyre ati atha masiku anayi tsopano opanda madzi kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhanizi komanso zina zambiri pa tsamba lathu la mchezo la mzati radio and tv ndimakupatsirani nkhanizi ndine kilion masiya